Nùgoro e sos nugoresos dae custu manzanu arbeschende an festadu su Redentore pro sue chentu e dechesset'annos, una festa chi oramai est diventada patrimòniu de totu sa Sardigna. In su parcu, in su cùcuru de su Monte Ortobene, su Piscamu Mussennor Marcia at nau sa missa solenne chin sos prides de su Capìtulu de sa Sea, acumpanzada dae sos cantos in sardu de sos coros nugoresos. In medas, sas autoridades tziviles e religiosas, dae su sìndicu Soddu a su presidente Pigliaru a sos assessores Arro e De Sena e peri sas autoridades militares. Ma meda de prus sun istados sos fideles acudidos a testimoniare una fide chi afundat sas radichinas suas in cussu bintinove de agustu de su millenovichentoseunu, cando totu sa Sardigna si fit addobiada in s'Ortobene pro sa beneditzione de s'istàtua de brunzu, fata de s'iscultore Vincenzo Jerace, abarrau biudu in s'interi chi la fit acabande. E sos nugoresos custu manzanu ana cherfiu ammentare sa muzere, ponende unu matzule de rosas in pedes de sa losa suta su Redentore. A primos de su Novichentos, sos nugoresos ana fatu una balentia manna ponende s'istatua in su cucuru de su monte, in risposta a s'apellu de Papa Leone su 'e trèichi pro ammentare sos duamiza annos de s'era cristiana. Aiat rispostu totu sa comunidade, cada unu, dae su prus ricu a su prus pòveru dande carchi cosa, su chi podiat. Oje sos nugoresos an cherfiu ammentare cussa die nota, cando si sun intesos fieros e manninos de sa faina crompia, ponende in manos de su Redentore sos patimentos e sas isperas issoro. unu ligàmene rinnovadu oje chi in su tempus s'est afortiadu e at a sichire a crèschere. At a arribare chin una paja 'e dies de ritardu su parre de su Cussizu de sas Autonomias Locales supra s'assentu de sa rete ospedaliera sarda, Su documentu depiat arribare oje in Commissione regionale Sanidade, ma su CAL, presèdiu dae Andrea Soddu, sìndicu de Nùgoro, at pediu a sa Commissione àteru tempus pro pessare a custa riforma chi rivolutzionat sa sanidade sarda, su CAL at zai nau chi at a pedire modìficas pro rispòndere a sos bisonzos de sos territòrios. Raimondo Perra, presidente de sa Commissione Sanidade, at nau chi an a picare in cunsideru sas propostas de su CAL bastat chi non muden s'impiantu de sa riforma, Non si che depet irmenticare chi sa leze depet rispòndere a su decretu ministeriale setanta e chi a pustis de su passàgiu in Cussìgiu regionale at a dèpere scolare fintzas in su Ministeru de sa Salude, at sutalineau Perra, su cale at in programma un'àteru adòbiu in Aristanis a pustis de cussu fatu in sa Madalena, sa chida colada. Su votu in Commissione est prevìdiu pro su chimbe de Capidanne e duncas s'opositzione at deche dies pro sa relatzione de minoràntzia. Su disinnu de leze francu problemas de s'ùrtimu momentu diat dèpere andare in àula non prima de su bìndighi de capidanne pro s'aprovatzione a manera definitiva. Sas istitutziones e sa polìtica sardas sighint sa gherra pro sarvare sas ses iscolas de ispecializatzione mèdica botzadas dae s'Osservatòriu natzionale ca non rispondent a sos critèrios novos de valutatzione. In sa chistione intervenit su senadore Giuseppe Luigi Cucca, segretàriu regionale de su PD, chi est contra a sa tancada de sas iscolas de ispecializatzione de Casteddu e de Tàtari, ca si depet garantire unu livellu artu de ispecializatzione a chie cheret fàchere su dutore. Cucca at sutalineadu chi su partiu cheret faveddare chin su guvernu natzionale pro valutare a manera ogetiva s'istadu de sas iscolas e de sas universidades sardas, ma fintzas pro assecurare unu tantu de dinari adeguadu pro las mezorare, una faina de importu mescamente pròpiu cando sa Sardigna est riformande sa sanidade. Pro cussu, concruit Cucca, su PD at a abarrare a costazu de sas universidades de Casteddu e de Tàtari pro sarvare sas iscolas interveninde in totu sas sedes istitutzionales. Sunt trintases sos miliones de euro postos pro amodernare sa flota de sos mezos de trasportu gommaos. Sos fundos de su Ministeru de sos Trasportos an a èssere a disponimentu dae su Deche-otto de Capidanne. Lu dat a ischire sa Confartigianao Impresas Sardigna sutalineande chi est un'oportunidade manna pro sas mille setichentas bintiduas impresas artesanas sardas de autotrasportu chi an àere sa possibilidade de comporare mezos novos a metanu, rimòrchios e àteru o poden peri rotamare mezos oramai betzos e anticos. Sa Confartigianao Trasportos Sardigna ammentat chi dae su decheotto de capidanne s'ana a poder presentare sas dimandas petzi in internet e cada impresa podet pedire non prus de setichentamiza euro. Cust'annu b'at prus dinare rispettu a s'annu passau, nat Antonio Mellino, vicepresidente natzionale de Confartigianao Trasportos e presidente regionale. De sicuru no ana a bastare pro totus, ma sun un'oportunidade manna pro ammodernare sos mezos. A dolu mannu, dae medas annus in Sardigna su setore est firmu e non resessit a s'adderetare, sichit Mellino. A dispetu de incentivos e contributos, galu non si biet mezoru. Tocat de s'ammentare chi su cumpartu patit totu sas peleas de sas impresas sardas, concruit Mellino. E si sos àteros cumpartos non torran a partire o si sas famìllias no ana dinare, sos mezos abarran firmos, chin dannu mannu, pro su traballu e pro sos territòrios. Su ligàmene profundu intre su poeta Bustianu Satta e s'iscultore Francesco Ciusa, duos de sos òmines chi ant contribuiu a facher de Nùgoro s'Atene sarda, chi a primos de su Novichentos at bidu frorindu unu pore de talentos in totu sas artes, unu pro totus, su 'e Grassia Deledda. Ube fis? at cherfiu ammentare pròpiu cussu tempus, un'apuntamentu ammaniau sàpadu dae s'assòtziu Betistòria de Nùgoro, Manuele Mureddu, fumeteri, illustradore e iscritore, in domo de Bustianu Satta. Una bella faina in s'àmbitu de sas celebratziones promòvias dae su Comune de Nùgoro in ocasione de duos anniversàrios de importu, sos chentu chimbant'annos dae sa nàschida de Bustianu Satta e sos chimbant'annos de su fràvicu de sa prata, progetada e fata dae Gantine Nivola, chi at su nùmene de su poeta. Ube fis? No est istada petzi s'inauguratzione de sa mustra de illustratziones chi contan s'amistade e su ligàmine intre Satta e Ciusa, ma peri sa rapresentatzione de unu monòlogo iscritu dae Manuele Mureddu e interpretau dae Marco Spiga de Sardegna Teatro, e unu filmau de Francesco Pirisi supra sa mustra de Mureddu fata in su Museo Ciusa de Nùgoro. Su programma de sas manifestatziones in memòria de Satta at a sichire dae prima die capidanne, un'àteru tretu de su percursu chi Nùgoro cheret fàchere pessande a sa candidadura a capitale italiana de sa cultura duamiza e binti.